Ah, ụbọchị taa bụ nnukwu ụbọchị n'obodo ukwu ah, esi eze na-achị obodo ukwu Dim Agbakwuruibe ah, the historian na-esi obodo ukwu na-awa ji and uh, happen to be na Benin branch na-ehost the iwaji and uh, ile anya ị ga-ahụ otu ha ịdọ n'ụdị pụrụ iche igosi na anyị niile dị n'ofu igosi na Benin branch dị n'ofu were na-asị Chineke na ihe Chukwu na-emere anyị nke ka nke idebe anyị niile ndụ ruo taa were na-eselebreti the most senior citizens of obodo ukwu ndị Chukwu gọziri igosi na Chineke na-emere anyị nke dị mma were na-ayọkwa ka ọ na-emere anyị na-aga n'iru maka ihe ọ na-emere anyị buru ibu enweghị m other thing to say than ife Chineke ụbọchị taa bụ ezigbo ụbọchị bụrụ esi ụka bụrụ ụbọchị a dị blessed so obodo ukwu in general is blessed
aha m bụ James Azubike Agade onye obodo ukwu a member of Benin branch I'm the financial secretary for Obodo Ukwu Town Union and our host today wee tin of happy anyị na-enwe obi aṅụrị n'ihi na Aba emepụna Abuja emee Benin na-eme iji gwa gị eziokwu organizing anyị mere gara ọfụma and anyị na-enwe obi aṅụrị na ihe niile anyị na-eme na-aga n'ọfụma and ka anyị na-emepụ ya ndị ọzọ ga-erutu ga-emekwa ọfụma Chineke duwe ha n'aha Jizọs na mbụ taa bụ mbọsị ndị obodo ukwu na-awa ji n'obi eze na mbụ ndị bidoro ịwa ji a ceremoniously bụ ndị eh, ndị otu eh, obodo ukwu omenala a na-awabụ ya na asị emezi ebe na ebe ọ na-emesizi ndị mmadụ wee sị mba ndị town union oge ahụ wee sị mba na a ga na-emezi ya n'obi eze n'ụdị dị iche iche wee mezie na-emezi ya n'obi eze and uh, this present executive wee mezie yiwezie ya efe nke dị iche nke mere na onye ọbụla bụ nwa afọ obodo ukwu na-enwe nnukwu aṅụrị ịbịa na mbọsị dịka tata ka e wee nwee ike nọdụ hụ ihe na-emenụ ezigbo ihe ọma ndị town union na-achị kịta webatara etu e sizi eri ji na-akwari onye ọbụla ugwu na-akwari eze ugwu na-akwari mmadụ ugwu na-akwari president general ugwu ndị mmadụ na-ehosi ya branches na-ehosi ya na-eme everybody embracing this iri ji ceremony eh, ihe a na-eme this year nke a ga-apụrụ iche because o nwere ihe dị iche dị na ya maka ndị celebration of the people gafere 80 years wụ very good thing suppose ndị obodo ọzọ iṅomi ya ka anyị wee na-egosi na mmadụ nọruo ndụ otu esi ga-eto Chukwu etoria Chukwu

celebrate ndị obodo ukwu nwoke na nwanyị ruo na ọgụ afọ anọ and above anyị na-asị ha o teego unu tụbara ụtụ a ga-ewepụ ha aka n'ụtụ

biko dịka m kwuru a tụrụ anya ndị echiri echichi ha nọ ya nwanne anyị nwoke wee kpọkuo chukwu wee buru aja ekele bugara chukwu ugbu a onye e tere mmanụ nọ anyị na-arịọzi n'ọnọdụ pụrụ iche dịka onye echiri echi n'ụlọ ukwu chineke ka ọ kpọkọta ekpere ahụ wee nyefee ka ha niile wee rekọta ọnụ dịka anyị kwuru ya mere anyị na-akpọlitezi Reverend Father Cajetan Dara ka o kpeere anyị ekpere wee chịkọta ọnọdụ ụbọchị taa father dara biko ka anyị kwụrụ n'ọtọ n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ enyemaka anyị dị n'aha onyenweanyị nụrụ arịrịọ anyị onyenweanyị nọnyere unu ezi onyenweanyị na chineke nna pụrụ ime ihe niile dị ebighị ebi anyị na-ekele gị n'onyinye nke ndụ nke i nyere ndị obodo ukwu anyị na-ekele gị n'obodo anyị bụ obodo ukwu obodo nke i ji aka gị họrọ wee gọzie anyị na-ekele gị n'onyinye nke i nyere ndị igbo bụ onyinye nke ịwa ji ọhụrụ anyị na-akpọzi aha nsọ gị ka ị bịa nọrọ n'etiti anyị ka ị bịa gọzie ihe niile anyị gaje ime taata site n'emume anyị na-eme taata ịwa ji ka anyị si enweta ndụ n'elu ndụ ka anyị si enweta ngọzi gị ka anyị si enweta mmekọrịta nwanne na nwanne ikpe nkwụmọtọ eziokwu nwanne ịmara nwanne ya nyere nwanne ya aka n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ewere eze anyị na-etinye n'aka nsọ gị na-asị gị ka ị were ọbara gị kpuchie ya ka i nye ya ọgwụgwọ nsọ zuru oke lezikwa na ndị were Obodoukwu tinye n'aka ndị i nyere amamihe mee ka amamihe nke i nye ha nwee ike ịdị na-abawanye ka ha nwee ike ịdị na-echepụta Obodoukwu ihe dị mma wee mejupụta n'ime Obodoukwu anyị na-ewere ndị nne na nna anyị i nyere ndụ n'ụzọ pụrụ iche ndị i nyere ndụ ogologo ruo iri afọ asatọ nna biko anyị na-ayọzi gị n'ụzọ pụrụ iche ka ị na-enye ha ndụ na-aga n'ihu lezikwa na ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha ka ha nwee ike bie karịa ha n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ayọ gị ihe ndị a site na kristi onye nwe anyị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ Yam Festival 2011. The Epoch South Television is a new dynamism in this community. Today, the Obodoukwu community is hosting the 2011 New Yam Festival.